Marbhna 7. Nára cúirtéireacht feasta damhna do ghlao, cros ar dhéircínteacht bíodh id ghlór, a fhir fhásta. Is fíor go mba íon í do shéis mar an t-éan nuair a thógann go héiritheach ráithe na bliana é ó thalamh. Ní mór ná gur dearúd a níonn de bheith id mhíol is fé bhuaireamh seachas ina aonarán croí is thuas ar na hardaibh á sheoladh i gcochallaibh neimhe. Fé mar a bhíonn aige siúd, Níor lúide é agatsa nuair ba mhaith do shuirí, misniú an mhothaithe, mothú a bheadh á adhaint insa bhaineann de bharr go mba chlos tú don gciúin-bhean, bean chumainn a bhí folaithe fós, agus freagra inti á dhúiseacht gan deabhadh is á téamh di de réir mar a chuala. Ó! Rún thuiscint an Earraigh. Cá bhfuil an láthair nár meallta í le foghar na réamhscéalaíochta? Ar dtúis, labhrann amach go bídeach ceistitheach. Cuireann an lá bán ina thost é siúd. Aontaíonn i bhfad uaidh leis. Méadaíonn ar chiúnas. Éiríonn ansan an gháir is glaonn in airde. Leibhéal de chun leibhéal i dtreo an Teampaill, an Teampall sin na n-aislingí le teacht. Tríreach ansan, steall na dtoibreacha il-iomaidh, toibreacha a aithníonn i dteannas an scabhta roim ré, an filleadh ar thalamh is imirt na geallúna. Agus leis sin, tá an samhradh tairgthe againn. Más ea, Ní maidní reatha iad amháin an tsamhraidh atá i dtreis againn anso, ná fós a meandar chun an lae, ná gaethe solais roimh thús don láchtaint. Níl i dtreis laethe ar mhuirneach iad le blátha amháin, ná fós i measc na gcrann foirmeálta in airde, laethe ar cumhachtach is ar láidir iad. Ní treis é seo ar mharana amháin, de bharr gur nochtadh fórsaí áirithe ná ar an ród amháin, ná páirceanna tráthnóna, ná fós ní treis ar raiste é roim oíche, ná ar análú san na gile a lean é, ná insa deireadh ní ar chodladh i gcóngar, ná ar fhios trácht ar an oíche é seo. Oícheanta ardchrochta an tsamhraidh agus ar radharc na réalta cítear ón dtalamh. iliomad na réalt, och, a bheith ar mharaíbh a bhíonn acu choíche aithne na n-uile réalt, cá slí iad do scaoileadh i ndearúd. Abair gur chuireas forrán ar mo ghrá is nach ina haonar a tháinig, aníos as uaigheanna scraithín gur tháinig cailíní is gur sheas ar an láthair. Conas ciorrú ar an ngairm a scaoileadh? Shantaigh an t-adhlactha clár na talún ó thús ama. Tuig, a chlann ó, chomh fairsing le fiúntas na haithne a cuirtear ar nithe singile i gcéaduair ó dhúchas, ná ceap gur tábhachtaí í an sprioc ná substaint shaol an pháiste, minic a bhain tosach den bhfear gráidh ar saothar sa rás is in aoibhneas an reatha, amuigh is amach go ceann cúrsa sa tsaoirse. Iontach é a bheith ar an bhfód-sa. Bhí a fhios agaibhse, a chailleacha, fiú nuair a thaibhsíobhair suncálta i bhfaid ins na póirsí is in íochtaraí sa chathair, ar oscailt roim gach gramsal pródaithe do fuair gach bean agaibh tráth ala uaire an chluig, nó munar bhfuair an t-iomlán do fuair sí, b'fhéidir, a leath. Ala intomhaiste ar éigin le misiúr an ama, tamall idir dhá thamall nuair b'ann di go huile a cuisleanna tuilte den mbeith, Níl ann ach a réidhe a dhearúdam na neithe ná déanann díobh deimhin miongháire na gcomharsan, é sin nó a bhformad. Mian linn a gcur os ard ar radharc. San am ná haithnímíd an t-áthas is léire ach tré na chlaochló istigh. A thaisce, ní bith go laistigh, ní beatha dhúinn ach tré shíor-mhalairt. Ag leá dhó choíche i mine tá an saol lasmuigh. San áit a raibh tamall tigh seasta, tá anois sonda an mhachnamha, fiarsceabha a chuntasamhaladh, is baineann le hábhar go hiomlán i leith is nárbh ann d'aon tigh riamh ach san intinn. Saothraíonn sprid na linne stóraistí fairsinge, Creat easnamhacha mar atá siad, líonrith na forghabhála, lán iad de lasta cumhachtacha ropaithe aige ón uile chearn, feasta ní aithnid do sprid na linne aon teampall. Fágann san flúirse an chroí fé rún, á spáráilt againne. Flúirse an chroí á spáráilt ins an áit ina maireann san fós, an rud san a ghuíomar chuige, A ndeineamar freastal a mba chuige ár sléachtadh. Tá sé sin ann agus ann fé mar atá, cé ná cítear. Líonmhar a n-áireamh ná géilleann ann feasta in éamais na bua é a thabharfadh go ndeinid anois a dtógaint laistigh móramhail píléirí is íomhánna ann.

Sheas i mbolg na cinniúna, sheas, sheas ina measc súd ar cuireadh ar neamhní iad, is sheas tré an anachain, ní fios cá ngeobhad. Bhí ann is lúb anuas dó féin na réalta as spéartha na sábhála, a aingil, faighim uait cead an radharc seo thíos a thaispeáint duit. Ansúd, fé do shúilse. Go maire sé a fhuascailt ar deireadh.

Sinne a neach ró-mhór bí á ínsint go raibh a leithéid ar ár gcumas, ionamsa níl fad anála ba leor chun a mholta. Níor imríomar ina reic an spás ar ba linne é, spás an deonaithe. Scanrúil í an fhairsinge nár chuir fós thar maoil an tocht sa chroí le linn na mílte bliain. Ba mhór é túr nár mhór, a aingil, ba mhór san, mór is fiú id fhianaise, ba mhór é Chartres. B'fhairsinge fós an ceol ag gabháil dár ndroim, cailín i ngrá, ina haonar i bhfuinneog san oíche, nár leor a haoirde,

Is tá a dhearna ar leathadh romhat thiar san aer le fáscadh, cosaint nó rabhadh, is fós ní gafa í do láimhse i ngreim rófhada uainn tú.